Moni ndine Jack ndiye tinafunsa anthu mwasankhaso ya nseru ndiye poti mwasankha ya nseru zisavute mukuziwa komwe tikulowera komwe kuja timapitapitaku ku China akapanda kuti pasaumeyi atu kumene kufa chopitapitako ni mwayi ndiye ngati sindikuziwa kuti kaya mutengera kapu sindikuziwa chifa chonena kuti sindiziwa ngati ili yomweka yomweka tiyi kapena yodyeka chakudya koma nkhani yake inachitika mu 2020 ku mzinda wotchedwa yulin ku guangxi ku china nde ku yuliniko kuli nkotchuka ndi dog meat festival chaka chilichonse musama cha mu June umu amapanga festival yokudya nyama ya galu ati pafupifupi agalu 10000 amadibwa basino anayambisa ndi anthu oti ogulisa nyama ya agalu festivalyo fachoti anthu ambiri sakumagula nyamayo ndi anayambisa festival kuti azipezeka akugula nyama yambiri akugulisa nyama yambiri nde anthu amapita nkumakadya agalu mpaka na maiko ena analowererapo kunena kuti iyayi sizoona ayi agaluwa ndi anzathu ndi ma companion athu tisamadye agalu koma iwowo akuti iyayi galu ndi mbuzi zikusiyana chani ngati iwo akumuona galuwo kuti ndi nzawo azicheza naye koma iwowo ndi ndiwo nde azidya nde akhala akuvutanavutana nthawi yonseyi nde mene inazachuluka covid mucha anazaletsa kudya agalu amanena kuti iyayi ikhala ngatino covid matenda ena akuchoka kwa agalu chani nkunena kungobana kunena kuti from 2020 kusamadibweso agalu nde chaka chimenecho cha 2020 kufuna kusonyeza kunena kuti iwo sakusuntha ayi pa nkhani yokudya agalu anapanganso festival ndipo anadyanso agalu ambirimbiri akuti agalu akhala akumangosowa anthu ayamba kumabisa agalu awo chifukwa cha festival imeneyi dog, dog meat feast festival ndiye ngati mungakwanitse tatengani chakumwa tenganinso chakudya tiyeni titani ticheze mtsikana uyu dzina lake ndi li feng ping mu chaka cha 2020 anali ndi zaka 25 ndiye kuti tisamachita kuti li feng ping tizingomutchula kuti ping ping akuchokera kubanja lovutika kwambiri abale ake makolo ake anali osauka amayi ake samatha kugwira ntchito chifana anadwala matenda osadziwika bwino nthawi inake anakhala akudwala nthawi yayitali nde samatha kugwira ntchito amene amagwira ntchito ndi bambo ake iwo amachoka chakumidzi choncho nde abambo akewo amakakhala mtawuni kuti adzikagwira ntchito nkumachita chotumiza ndalama analinso ndi abale ake ena nde ndalama zinali zovuta kwambiri iyeyo analimbikira f- f- ping'iyo za sukulu nde anayamba nursing anali ndi ka program kena kake ka fast track kunena kuti ukhoza kungopanga nursing nsangasanga kusiyana nkuti upite ku university ukapange nursing nde anajoina program imeneyoyo nkupambana ndi anamutumiza mtawuni chipatala chachikulu mtawuni choti akagwire akakhale ngati kuti akuphunzira ngati ma placement eti kwa zaka zitatu akhale pa placement kuphunzira kukhala nesi akamaliza alembedwa ntchito kuchipatalako nde anali atsikana ambirimbiri ndi anyamataso oti amapanga zimenezozo nde anapeza ka, kalumu kena kake kamene amapanga renti kotchipa kwambiri ndi mmene zinthu zinalili amalipiridwa ndalama zoti ndikhoza kunena kuti 450 dollars pa mwezi nthawi imeneyoyo nde at least amakwanitsa chakudya plus kutani kumalipira room yakeyo nkumapita kumapanga ma placement akeyo inayo kuti akamaliza placement yake akasandukano nesi kuchita graduate azilandira mwina 1.4 thousand dollars pa mwezi nde ali kuntchito kwakeko kumagwira anali ndi kagulu ka anzake zabwinobwino nde tsiku lina mmodzi mwa manesiwa amasewera game game yake ya lotari online nde ankamuona nzake uja kunena kuti zo- amasangalala nazo kwambiri nthawi zonse ali pa foni akangoti pa break ali pa foni chani nde phingi uja anamfunsa kuti kodi umasewera gemu yanji ali iyi ndi lotale ukhoza kuwina ndalama zambiri kwambiri bwera uzatani uzasewere nde anamuonetsa maseweredwe ake gemu ija nde anapezeka kuti phingi uja inamusangalatsa kwambiri koma nzake uja anamphunzitsa uja anapezeka kuti fa yoti anakhala ngati wa- watengeka nayo kwambiri anayikamo 150 dollars kuti asewere nde analuza ndama yonseyo nzake nde nzake zinambowa nkusiya anayichosapo ujeni gemuyo pafoni pake kuti sinzaseweranso yandidyera ndalama uja wazisiya koma phingi uja inamsangalasa koopsa siku lilonse amakhalira pa game paja mosachedwa anapezeka kuti ali addicted nde amangoluza ndalama moti akalandira salary ija ndalama yonse kumathera chani kumathera magemu ake osadziwika bwino vuto lake ndonena kuti tsiku lina anapeza kuti anawina anawina ndalama zambiri anawina ndalama zokwana 15000 dollars nde atangowina ana- anali ndi chikhulupiriro chonena kuti iyi ndayiwina 15000 ndiye kuti ndikhoza kumawinabe nde anapeza kuti 15000 yonseyo anayiyikanso momwemo anayiluza yonse koma anali addicted amafuna azisewerabe kenako anayamba matenga ngongole kwa azinzake ndikongozeni ndalama ndalama zonsezo kumapangira gemu yakeyi kenako anapezeka kuti anayambano kutenga ngongole zenizeni m'mabanki plus ngongole zina m'ma online loan shark anthu opanga makatapira anayamba kutenga ngongole nkukhala ndi ngongole zambirimbiri kupezeka kuti munthu akuluza ndalama kwambiri nkukhala ndi ngongole zikuluzikulu mpakana ngongole yake kudusa 100,000 dollars akusewera gemu iyi kenako anapeza kuti chipatala chimatani chimapereka ngongole kwa ma kwa manesi kapena staff yawo titero ngongole yokwana 30000 dollars ndiye uja anaona kuti eh ndama iyi khozo nditani kundithandiza anapeza kuti anapempha azinzake kuti andithandizeni ndifuna nditani nditenge ngongole iyi manesi akuluakulu okhazikika anamukanira komano atsikana anzake manesi a- a- ongoyamba kumene anatani Ana- anasonkherana anathandizana kuti iye tiyeni titani tinthandize kupanga application iyi mpaka nayedi anatenga ngongole ija 30000 dollars koma yonse inalowa mu chani mu gambling yake ya online ija nkupeza kuti akusowa ndi chakudya chomwe alibe china chilichonse koma kumangosewerabe magemu aja nkupeza kuti ango- ngongole zingochuluka mpaka kufika 200000 dollars kenako zitamuvutisisa anapeza kuti kunali abwana ena ake a chief d- aku department ya orthopedics za mafupa izi ku chipatala komweko abambo ena ake achikulire anali ndi gamoto yawo yabwino bmw chani anthu amawanenera kuti ndi olemera kwambiri iyeyo kufika point yowatumizira message kufunafuna namba yawo kuwatumizira message kuwapempha kuti ambwereke 30000 dollars nde abambo aja akanatha kututumuka kudabwa eti kuti eh, ndani tsikanayu student nesi akulimba mtima kundipempha ndalama koma anamuuza kuti it's okay ndikupatsa koma tikakumane ku hotelo yakuti yakuti nthawi yakuti yakuti nde iye uja ananyamukadi kupita ku hotelo kuja kukakumana ndi ndani abambowo anali uh, dr luwo dzina lawo a dr luwo aja anapita kukakumana nawo anapita mu room nde anamuuza kuti kuti ndikupatse ndalama basi e, anapezeka kuti iye uja anagona nawo abambo aja anali abambo okwatira anali ndi ana anapezeka kuti anamgayirako ndalama sanampase ndalama yonse anampasa 7500 dollars nkumuuza kuti ngati ufuna ndikupase inanso tikumananso ndiye uja analemba pakanoti kunena kuti mwandikongoza ndalama yokwana 7500 dollars nkuwabwezera nkuwapatsa kanoti kaja kuti i owe you eti kuti ndili nanu ngongole aja anangoilandira kanoti kaja nkuika mthumba kumapi anasiyana pompo anapeza kuti anakumana nawo kangapo konse adokta aja nde adokta aja anamuuza kuti siwayambisa wekha ndizikupasa ndalama uzilipira ngongole zakozo koma tizipanga zimenezizi masiku ena akanyinyirika kupita amamuopseza muziti ndiye ndingokuchosapo ntchito kapena ndikuchita expose aliyense aziwe zimene ukutani zimene wakhala ukupanga nde amachita mantha kuti ii akandichita expose komanso iwowa ndi udindo wawo mwina sindzapezanso ntchito kwina kulikonse amapezeka kuti akupita basi kumakakumana nawo kumapanga zimene akutani akumuuza ndeno nthawi yomwe inadzagwa covid imo mahotelo anapeza kuti anatsekedwa tsekedwa amaletsa anthu kupita mumahotelo adokta aja anamuuza kuti upeze nyumba upeze kaya ndi flati uchite renti tizikakumanirana kumeneko nde iyeyo anapeza ka, ka flat kena kake kosadziwika bwino malo ena ake nkuwauza kuwapasa address nde mu oktoba mmene momo 2020 adokta aja anabwera atagwirizana kuti tikakumane nthawi yakuti ataledzera anafika mulumu muja iye anali akusewerabe magemu akewo o- azandalamawo ana abambo aja anafika pamenepo kaya anavutisa kaya zinatani kenako abambo aja nanga si analedzera anagona tulo pambali pakepo iye akusewera gemu yakeyo akuti ndi a- akusewera amamva akupanga mkonono ati nde anacheuka nkumawayang'ana ati kuona amadala agona pamene pajapa akukonona mkonono uku akuzikanda ati nde zinangomunyasa ati abambo aja anangomunyasa basi kenako kuyamba kuchita google kuti kodi munthu akamakunyasa kwambiri umafunika umutani sinali google amayitchula kuti chani kaya yakwawoko ku china sagwisa ntchito google koma anachita search pa internet ma, ma search amene ana- amayang'ana ndi a- amenewo kuti kodi munthu akamakubowa kufunika kuti untani kenako mamawa wake kumaflati konkuja mo- mneba wina anapezeka kuti madzi ake samatuluka ayi amati akati atsegule madzi samatuluka nde anayimba foni kwa plamba kuti abwere adzaone kuti mapaipi chabloka ndi chani chifukwa choti madzi sakutuluka plamba uja kubwera kuyesera kutsegula madzi kupezadi kuti ah, ndi- mapaipi ndi obloka nde ananyamuka kutani kupita pa zimapaipizo nkumasula paipi imodzi kuyesera kuti akolokose mpaipi muja ayang'ane kuti chikubloka ndi chani anadabwa kupeza kuti mukutuluka nyama zinyamanyama chonchi nde anayamba kumakolokosa abeta muli zinyama ngati kuti munthu wa- anatayira zinyama msinki kaya ndi chani anakolokosabe anthu ah ndi zinyamazi ndi chiyani kenako anangodabwa pakutuluka chala cha munthuso i anthu kuona chala cha munthu kuimba foni ku polisi apolisi kubwera kuyang'ana ah kuyamba kuyang'ana kuti kodi paipi iyi zikuchokera kuti nde anayang'ana kupeza mmwamba momwe paipiyo originally yatulukira yachokera yapo anapeza kuti inali flat ija munali ping'i uja ndi abambo a dr luwo aja apolisi ananyamuka kutsegula chitseko kulowa mmenemo anapeza mabagi mabagi a nyama za munthu woduladula anapeza poto akuwira mupotomo muli mutu wa munthu ukubwata koma ping'i kunalibe koma poti dzi- flat inali registered mu dzina la ping'i ku chipatala sizinavute anamulondola anakamutani anakamugwira anayamba muzenga milandu mpamene anayamba kutani kufotokoza zonse zomwe zinachitika kuti usikuwo ataona atagona abambo aja akupanga mkonono anamunyasa kwambiri mpakana anaona kuti kuli bwino ndingowapha ndi anatenga kodi ya magetsi ndikuwamangirira pakhosi akugona ndikuyamba kutani kufinya abambo aja ati anayesera kudzidzimuka koma iye ujanso sanasiye anawakhikha mpakana anatani abambo aja kumalira atafa basi ati anasiya pompo ananyamuka kuti nthawi yatha ndikuyenera kumapita ntchito ananyamuka kupita ntchito atamaliza shift anabwerera kufika anatenga foni yawo abambo aja nkutumiza meseji kwa akazi awo anagwisa anatenga fingerprint ya abambowo chifukwa choti password yawo inali yofunika fingerprint kudina pafonipo ndi fingerprint yo nkuyichita unlock nkuyankhula nkutumiza meseji kwa akazi awo kunena kuti "Ah, sindibwera kunyumba ndikupita kaye ku chipatala china ndikukapanga sajali akazi aja aa bwanji akazi aja kuyesera kuyimba foni kupeza kuti foni yangodulidwa nkulandiranso meseji ina kuti ndili bize sinditha kuyankhula panopo kenako anayitenga foni ija kulowa mu akaunti banki akaunti ya dr luo aja nkuchita transfer 19000 dollars kuyika mu akaunti mwake ndalama ija inangofikira kudyedwa ndi kale kale chifukwa choti munali dzingongole kenako anayeseranso sizinatheke kenako kuyamba kuyesera kuti atenge ngongole kugwiritsa ntchito ma akaunti a dr luo aja zonse zinamukanira zinachita decline kenako anayeserabe anayesera kunali kuba ndithu ndithu kuti munthu wamupha kenako anatani anapita kukasintha zovala nkubwera ndikuyamba kuwaduladula ati anaduladula mapisi 2300 nkuwawiritsa mutu ndi amachinyira mu sinki mudzimapaipi kunena kuti anthu asapeze osadziwa kuti zikatulukira pansi ku flat ya, ya munthu amene ali downstairs basitu aphingi anamangidwa atamanga anazenga mlandu iyeyo basi kumanena kuti ayi ndakhala ndikufuna kudzipha nthawi yonseyi chifukwa choti ndili ndi ngongole ndakhala munthu wosasangalala kwambiri komanso ndakhala munthu wozunzika bambo amene yuyu amandipanga fosi palibe sindimafuna ayi ndi anthu adapanga review kuti ya iwe ndi amene unalondola abambowo kuwapempha ndalama kenako umanyamuka wekha akakuyitana kuti tiye ku, ku, ku, ku hotelo umapita ku hotelo kuja umanyamuka wekha iweyo ndi amene unachita kukapeza nyumba atakuuza kuti kapeze nyumba bwanji sunakane kuchita kuyika mu dzina lako nde anampeza kuti no iye anali nzolinga zochita kupha komanso sechi yomwe amachita sechi pa intaneti kuti nditani munthu ichi nde anapezeka kuti aphingi anachitidwa sentence to death anachita apilu kupita ku higher court higher court iso inachita uphold kunena kuti munthuyu anapanga nkhanza zoopsa plus iso kufika kuti wamupha munthu kenako nkuyamba kumbera ndalama kenako nkumuduladula nde nawonso ananena kuti atani Fengping aphedwe ndithu abambo ake atamva analira koopsa anapanga statement yawo kunena kuti mwana ndinayesetsa ndikumvesetsa kuti mwana wanga walakwa nayesetsa chilichonse ndipo timamudalira kuti iyeyu ndi amene angatithandize koma situziwa kuti chalakwika nchani mawu moti addiction yakeyo ndiyomwe yampweteka akanatha kungozisiya amene anazisiyira anzakeyo koma iye basi kupitirira mpakana kukazisandutsa kapolo wa abambo ena ake nkukafikira pokupha munthu chifukwa chonena kuti chokanika kudzichita control ndalamayo olo awine samapangira cha phindu chilichonse amangoyibwezeretsa nkuyiluzaso nde imeneyo ni nkhani ya li fengping wa ku china sanamuphebe akudikirira date lonena kuti azamunyonge zikomo kwambiri